igbo na-ene anya na ọ na-abụ chi gbarịa e were nwayọọ jụgharịa ajụjụ ndị mmụọ marara ya esi mewe nya bụ ive igbo na-achị ekwu ogbo mbọchị eke ka na-ekwu okwu ya mwetị na ihe ji nwayọọ jebekere ya bụ ive maka ọ na-abụ chi ụtụtụ fori odogwu eweta ose ọjị n'aka ọ bụrụ na o welite ose ọjị o jidi wee jụchaba onwe ya ọ jụchacha onwe maka uke ndị mmụọ ma nke a latara n'ụla ma nke e letere n'anya ma ọ bụ nke e kwutere n'ọnụ ma ọ bụ nke a latara na adị ụwa kwa eziokwu ị jụchachịcha bachi were aka ekpe wubere nya ọ bịa ego abụ ichiri mee i were nwayọọ wee tekpe nzu were kọbara okike kere ụwa elechi eji ije ka a marịrị ya esi mebe ya bụ ive maka ọ na-abụ chi ụtụtụ fobe anya ọkụkọ e wee dị jide nzu n'aka jụọ chi gị ajụjụ i were nwayọọ jụọ chi gị ajụjụ ị jụọ ndị ana jụọ ndị elu jụọ ala ọbụnagụ ọ bụrụ na i mechaa na ịmara ụba nzu i were nwayọọ maa nya bụ nzu macha idotara ụba nzu weta edo jidere ube n'aka wee dogbuo elu nụ ndị iro wee dogbuo ndị ajọ mmụọ wee dogbuo ndị ajọ mmadụ dogbuo ndị ive dị mma na-adị mma ndị achọghị udo ndị achọghị obi ọma n'ụwa be anyị ndị achọghị ive dị mma ndị achọghị ka akara aka ụmụ igbo deri chaka chakere i were edo dogbuoru mbe wee welite n'ọjị ikenga e ji eje mba eje oru nya bụ ọjị a na-ekwukwa n'okwu ya nya bụ ive na-akpakwa n'aja ike ọkwa yoruba na-eji aka akọ nya bụ ive awụsa na-ata nya ọ machuo ve eze ndị igbo na-ejide ya n'aka wee gọwa ọfọ kpọba chi keru ve jụwa ya ajụjụ kenebe onye kere ụwa kenesie n'ike kene ndị enu kene ndị ana ọkwa ive mere eme kpọba ndị ichie be anyị kpọba ngwu kpọba ojukwu ọgbara usi ọgbarụ ajọ mbedu na-ego anya n'ihu ị kpọba mmụọ unu ji eje mba eje oru onye ọbụla nwere mmụọ chere ihe ejeghị ejeri ịgbaba akwụ na-abịa mana ọ bụ ive nna ya igbo niile onye ọbụla jidebesi ọjị n'aka ọ bụrụkwa na ịma ive ị na-akọ akọ ị jụọ igwe onwe onwe ya ọ kọọrụ gị akụkọ ị jụọ bukati ka o ji wakọ ji nwayọọ kọrọ akụkọ bukati oke nwa unu bịa iji eje mba eje oru ị jụọ nya ajụjụ kebekwa ihe ọ maka ịjụ ọba ajụjụ ọkụ na-enye ive na ọrụ oke nwa n'ihe ọma ị jụọ nya ajụjụ ọ kọlụ gị ive e ji ọjị eme igbo bụ igbo jiri bụrụ igbo busie n'ike i were ọsọ wee nataba na nka ji ọrụ ma ewepụ dịka oke mmụọ ọ kọọ gị ive e ji ọjị eme ị fụ na ive e ji ọjị eme eri nne igbo bụ igbo onye ọbụla na-erukwe n'anya ya ka m ji jide ya bụ ive n'aka iweta ọkụ maka asị na ọkụ na-enye ife ejide ihe n'aka ijusi n'elu ma eze onye mejọrọ na ugbe na oke nwa ọ kọọrọ gị akụkọ ọ gwa gị ife eji ọkụ emeghiri nne ọkụ na-enye ife n'ife niile ịmụ nri ndị mmụọ ọkụ ewerebe ita ma ụrị gị ọkụ i were nwayọọ zọwa onwe gị igbo bụ igbo onye ọbụla natakene onye ọbụla nata ụlọ ka emezie nya bụ ife adịrị egbu emu na mmanwụ aja agụ mana enwere ife m chọrọ ka m kọọrọ ụnụ niile asị na ife bụ a na-ekwu gbogbo asọkata nze anya ekpuru nkata agwa ya okwu okwu ụbọchị ekpuru m nkata agwakwa ndị igbo okwu n'ihu amara ife eji eme igbo mesie n'ike maka igbo chọrọ ndozi omenala igbo na-akpọkwa anyị niile onye were nwayọọ nataba n'ụlọ amara ife dị ejebe mbụ na-atụ anya nri igbo tọkwara n'ezi omenala anyị tọkwara n'ezi ele abụ ụmụ igbo jiri tọ n'ezi ele abụ ka omenala anyị chiri ije tọ n'ezi m na-ajụ ya bụ ajụjụ ọ dị mma ka m marụ amarụ onye ọbụla legharịa anya ịmara ebe ochie eme ga-eme na-ekwe ọta ka agụ mmanwụ ndị ile ejeje mba eje oru mmanwụ jere akwụkwọ mmanwụ na-eje ụka ejesi ya ike mmanwụ ji ọfọ n'aka ekenekwa m ụnụ ekene ọnụ mgbe eruere n'eluigwe kwuo nya bụ ife mana onye ọ bụla cheta na omenala igbo amaka omenala igbo bụ ife anyị ji wee dị ndụ dịsienụ ike onye ọ bụla jidesie ọjị n'aka ọjị bụ ife anyị ji agwa chukwu okwu mgbe ewere ekwuo nya bụ okwu